ee nna anyị ukwu onye ngị li ya nọ na ihe obere ajụjụ ọnụ a bụ maazị Chris Nnamdi Ezikos prof ee enwere obere ihe nkọwa m chọrọ ka ị kọwara ndị na-ege anyị ntị ndị na-ekiri ihe onyonyo a ma before anyị agaa n'iru ọ ga-adị mma ka anyị matagodu onye ị bụ
maazị prof nnọọ Ee, afa m bụ Chief Ca- Nze Camillus Chukwuemeka Ogbuehi Omenife na Egbuọma dike a na-agbara izu n'Uli Ọhamadike bụ ọzọ Ọhamadike afa karịkwara afa karịkwara afa niile a ọ bụ echichi dị iche iche iche ka ọ bụ eh, kedụ ka i si wee nwetagasịa afa afa dị iche iche
Ee, echichi dị iche iche ka e ji nweta ya echichi dị iche iche Ya. ee so i chiri ọzọ chikwa ihe ndị ọzọ gasị um, na 2010 Mm. eh, echi m ọzọ Ezeala Ụmụbazụ Okay. ebe a ka m chiri dike a na-agbara izu n'Uli

Okay, okay, that is fine. Okay, ọ dị mma. Eh, dike na eh, ọhamadike Mm. bụ afa ọzọ m Afa ọzọ. Okay, ngwa ka anyị baa na nke ọzọ a. Nke a mara ọzọ bụ ezigbote ihe echichi omenala Igbo. Mm? Ihe ma ka ihe ka akọwara ndị Igbo bụ ọzọ. By the way, a na-enwe nze nwee ọzọ. Enwere ihe dị iche na ha.

bụ echichi Okay. nze bụ ihe na-esi ya bụ uze ihe ị ga na-ezesi Okay. ụfọdụ ihe ị ga na-eze Okay. maka i ruo ebe ndị ọzọ ha na-akpọ ọzọ Uh, ma ndị be anyị na-echichi ọzọ ti ya nze na ọzọ okay nze na ọzọ so nze ahụ nze ahụ ihe ọ meanere literally bụ ize ize ihe ozize gasị ihe a na-ezegasị na ọzọ so onye chiri ọzọ ọtụtụ ihe dị la ọzọ hmm. ọ ya-eze okay so i bukọta ọnụ bụ onye chiri ọzọ ya wee echichi ọzọ ee uze dịsị na ya nze na ọzọ
na onye chiri ọzọ n'ala Igbo ihe o kwesịrị na-eze
a ma ebidogodu ihe gbasara ọzọ hmm. ọzọ bụ ihe eji mara Igbo hmm. maka i ruo nga ndị nze nọ ị ga-etu ha afa hmm. ị ga-ekele ha i kelee ha oriji orijin ha ekwe gị orijio i kelee ha ọzọ oriji orijin ha aza gị orijio i kelee ha nke atọ oriji orijin ha azakwa gị orijio i wee sị ha

nke a na-akụ akụ aka jikere nke mba ndị eze alaghị akụ aka ndị na-akụzi nke ndị akụ aka bụ ndị eze ndị eze ichie na ogbuehi ndị eze ya akụ aka Bawai, bawai. ma dịka omenala Igbo siri dị eze alaghị akụ aka nze bara uru more than eze

ewuze ha oge oge mbụ Mm. before ụka wee bịa Mm. because ụka bịa atụsịa ụfọdụ omenala dị n'ọzọ Mm. ihe o ru mgbe ya bịa dọkata sị, ala asị o nwe ndị chiri ọzọ ụka Mhm. enweghị ọzọ ọzọ enweghị afa ichi mm, enweghị ọzọ ụka mm, pụta ọ bụrụ Ọzọ- ọzọ- ọbụrụ ụka ya ya ọ bụ ụka ọbụrụ ụka na-echibe ọzọ ọbụrụ ụka na-echi ọzọ ọ gbasa ụka ọzọ. na-echibe ọzọ Ọ nwere adịghị. abịacha m akọrọ gị ihe eji dịka enwere ọzọ ụka Mm, ihe ndị nze na-eze bụ mgbe mgbe ekpube gị okpu a ga-akọwara gị mm, onye nze ala anọ n'ihe a- ya rụrụ arụ Mm. onye nze na-akwụ n'eziokwu mm, onye nze anaghị anọkata pụta ife nke ọ na-eri nri na iro ya ṅụ mmanya na iro ihe agụụ ọbụla agụ onye nze onye ji nwayọ ọ bụrụ na agụụ ahụ gụfere ofe nwee ka o si chọọ iri nri ọ baala nga ebe a na-eri nri onye were okpu ya wepụ ya rie nri maka afọ ya ọ bụla bụ nke ị nọ n'iro arafọ gị abụ nri aghara nri rachasịa aka n'iro ị na-eme nze ahụ abuse Mm, okay. Mana o nwere ike iwere take away yes okay ọ bụghị ọ bụghị na nke ize nri ahụ iri nri na iro ahụ public ọ bụ na ọ maghị eri nri ndị ọzọ siri kama na ọ- na oge oge- oge niile iri ya na be ya na o yere nri dị Obi. in privacy Mm, na privacy ọ bụla dị location Mm. aja ebe a na-eme ya na a na-akpọkpu ndị nze ụlọ Mm. eme ihe niile eme emesị ọ bụrụ oge eli bụ ebute ha nri ị nụ ka onye nwe ụlọ Mm. nwe ihe ga-asị ndị nze niile nọ ebe a bịata n'ụlọ ụlọ ndị nze aba ụlọ Mana, eh, ndị nze ahụ anaghị ha allow maọbụ iwu ji ha by omenala anaghị adịghị allow ha iri nri na public or as a kind of for them to protect eh, their dignity or like ka ha nwee ugwu ka ọ na ọ bụ arụ iri nri na public ọ bụghị arụ ọ ka onye ahụ kwanyere kwanyere ọzọ ahụ ugwu maka i nwere ike ebe ahụ ị na-eri nri ị gụgasị ofe n'ahụ ofe eju gị ahụ ma ọ bụ anọkata abịa ese gị foto nke ị na-arachasị aka so ọ kwesịghị onye nze onye ugwu so it means na onye nze onye nze na ọzọ onye chiri nze onye chiri ọzọ kwesịrị ịbụ onye onye a na-akwanyere nnukwute ugwu Yes. a na-asọpụrụ ya a fụ ya ebe ọbụla a fụrụ ya kwesịrị ịkwanyere ezigbo ugwu okay ya gaziere gị now apart from nke i kwuru a enwere ihe ọzọ ndị nze na ọzọ na-eze
ndị nze na ọzọ before a ya-echi gị echichi ọzọ hmm. akịka mbụ na mụ abụ financial secretary ndị nze na ọzọ anyị ga-enye gị ị bịa weje mmanya Mm. a ga- a ga- akpọta a ga-escreen Mm. o nwere mmadụ ọla atọ na ya n'ọrụ ụba ọzọ na Mm. ego ha daa 20 million A ga-echi nwa. e ga-echibe ha ọzọ Ka ihe eji echiwe ọzọ n'ụwa.
As Am- a- As an example. we shall come to that area Mm. so ihe ndị anyị zere eze bụ onye nze ọbụla bụ onye nze mm. chizu echizu mm. agaghị eme ihe rụrụ arụ mm. like ibitọsị aka ịkpọgharị nwaanyị nwunye mmadụ jebe nwunye mmadụ nke ọzọ onye nze anaghị anyụ aga toilet n'ime ọhịa n'ukwu nkwụ onye nze anaghị anyụ nsị n'ukwu
arụ onye nze kwesịrị inwe ịrụ ụlọ nke ya nwee obi onye nze ego batara aka chọrọ inwe obi ya enwe obi mụrụ onye nze mụrụ onye onye ga-abata ha aka bi be mmadụ kwụsị ichi nze na ọzọ
onye ezigbo omenala Igbo dịka ezigbo omenala Igbo nze na ọzọ a na-eshi eshi hmm. a na-eru ya eru hmm. okokporo ana-echi ọzọ nwoke okokporo bụ nwoke ejighị nwaanyị Mm, so onye kwesịrị onye kwesịrị ọgọ kwesịrị iji onye nze because mgbe anyị na-echi ọzọ Mm. gị na nwunye gị ga-awụpụta Mhm, ọ nwunye gị ahụ nke a da-akpọ lọlọ mm, mgbe ya agba opi ọzọ gị na nwunye gị ya agba ya agba opi ọzọ Mhm. onye nze ga-eji nwaanyị mm, onye nze ga-abụ mgbe ọ bụ mgbe gboo a ga-eji ile ọba ji gị Mm, ọ rụpụtala ụlọ nke konzie Eh. ugwu ewee dịrị ya Mm, a ya-ama ọba ji gị a fụ ụlọ gị mm, because mgbe e ga- mgbe e ga-eji kpube gị okpu n'azụ ụlọ be gị ka a ya-ekpube gị okpu mm, ele kpube okpu n'ihu ụlọ mhm, mgbe a fụla ọba ji gị ọba ji gị ahụ mgbe ahụ ka a ya-ekpube gị okpu mana dịka ugbu a ya na-arụzi ji mm. eji mgbe oru megide ihe niile na-emerụ mgbe e ji kpube okpu e fee n'azụ ụlọ gị E- echekwara echetakwara m also na even ilikwa onye nze ọ ọ dịka ọ dị ime ụlọ la be ya parlour ya ka a na-egwu ala mgbe gboo Ee, mgbe mbụ gboo ya buba ya A na-eli na- eze n'ihu. sụwa ọbịa ọdụ Mm, o nwere mgbe ozu na-ala nsụkwụ mm, ihe na-ebe nsụkwụ bụ ele eji akpati eli onye nze mm, ya na-asụ ọbịa ọdụ. o nwere ihe a na-arụ a na-akpọ ya ọ nsụkwụ Mm, ọ ya ka cupboard mm, onye nze ahụ ga- ga-anọrọ onye jide efe ebi etu o jide mkparị ya hmm. otu onye si nọrọ e wee lie e, mana ebe ọ dịzi mkpa ugbu a a la-eme ọ ka la-emezizi bụ mba dịka Ọzara Ọhakpụ a la-eme ugbu a nna m ochie Obidimma mbọsị ọ nwụrụ ọ mụ rụrụ nsukwu e jiri li rụrụ ya bụ nwoke Ibi a na-akpọ Raja hmm, so ndị agha emezi ya ọ dị ka ọ bụ ụka mebie nke Ee, ụka mebiri ọzọ be anyị entirely. Ụka mebiri ọzọ be anyị Mm. mee ọzọ jiri gasaa. Mm. A la-ekwutezi okwu ọzọ n'ala uri isi ọzọ a sị la ya abatala ụlọ ụka ya abụzi member of ụlọ ụka o mezi oge o nyebezi nsogbu enwezie ndị ọdịnala dominate ya esebe okwu Mm. agbaba akwụkwọ emechazi ewele bịa anyị nke mmadụ dịka bishọp createịrị kọmitii nke mmadụ ka isi efu isi afọ mefule bụ secretary to the committee Mm. entire diocese Mhm. Ọlụgharị. and one man from uh, um, Awo-Omamma Mm. and former eze ndị Ibi Mm. ebe eze n'Ofekata Mm. ndị a bụ ndị dị kọmitii ndị head kọmitii Mm. wee leba anya n'ọzọ bishọp sị ya chọpụta ma o nwere ihe arụ Dị ọzọ. dị n'ọzọ Mm. e ji sị na ndị ụka onye chi ya bata n'ụlọ ụka Mm. ewere ha gachazie wee chọpụta na o nweghị ihe arụ dị dee report wee nyefee bishọp l'aka bishọp ewere mapụ ọzọ sị onye ọbụla gaa chibe ọzọ so mana ọzọ ee ichi ọzọ na ee enwere ihe dị na ịgọ arụsị dị na ya mbọsị a ga-echibe mmadụ ọzọ for example na nwere ụdị mmemme ụdị ritual ụdị mmemme a na-eme dị ka ihe ndị ọgọ mmụọ because o kwere nghọta na ndị ụka na-echi ọzọ na majority of ndị be anyị na-abụ ndị ụka ndị ụka so generally 99 percent ndị na-echi ọzọ bụkwa ndị ụka enwere ihe a na-eme na-emegide okwukwe ha mmemme ichi ọzọ that is ụmụ ihe a na-eme oge ahụ ụka ọfọ na-ebunyere aka oge ahụ ụka ji abatachaba ọfụma hmm. tupu ị ga-echi ọzọ mm, a ga-agụrụ gị izu mm, nke nke bụ izu ịtụnye mmanya Mm. ịtụnye mmanya o nwere izu a ga-agụrụ gị Mm. a ga-akpọ gị jee n'ihu ala Mm. ị ga-eje ịzọ ihe mmanya ụkwụ l'ala ihu ala ihu ala bụ ihu arụsị yes

na ọkụkọ Mm, ejie mm, ada arụsị ala kara ya enyi okay. ya bụ sọ ụfọdụ ihe ndị ụka fụrụ Mm, fụ la ịgọ arụsị dị. fụ la ịgọ arụsị dị ya Mm, oge emechaziri ya oge ahụ kwa emechakwa ya ichichi ọzọ ahụ ehi- o nweziri ihe a ga-akpọ ịzụ ahịa ọzọ Mhm. ihe anyị ji ịzụ ahịa ahụ ihe ahụ ka a ya-akpọ gị pụọ ewere lagụsi tiri egwu gaa agalie ime ahịa niile ya agachi ahịa ya gazi ụmụ ugboro ị ga-aga ahịa ahụ Mm. sikwa ebe a esi- sikwa ebe a sụrụkwa egwu lọtaba Mhm. gbakwa gị lọba ga-emezara abụzi na ichizuola echizu Mhm. mana oge ụka jiziri bịa fụ ụzọ onye ọbụla bụ onye ụka nwezie Mm, onye na-ekpere arụsị onye ọbụla mara nke bụ nke dị mma na nke ya dị mma mm, nwesị amen. wee mezie ọzọ ị na-ewe na anyị na-emezie ụf- ụmụ ụfọ- ụfọdụ ihe jọsịrị njọ

n'ọfọ ahụ hmm. mana ọ nwekwa obodo ndị nke e kwesịrị ilemeta hmm, maka ije Ọkịja hmm. omenala ha niile ji emekọchie eh, because ịma ile anya fụ la diocese anyị nọ dị iche na diocese nke ha nọ based on ụka etu a ka anyị si mede nke mana believe na I believe na nke ntụ aka a na-eji ebu ụzọ gaa n'ihu arụsị anwa ka a confirm ma ọ ga-etest godi gị you know investigate gị ka a mara ma ị dịkwa qualified I believe na ka nke a ka mma ụka nwekwa advantage o because nke ikpeazụ a o kwere m nghọta na most of ndị na-echi ọzọ na because of ihe tara trial ahụ adịghọ n'ime majority echitarị ọzọ ọ ndị kwesịrị ichi ya ndị echi ga nkwesị ha nwere nwunye ejide nwa e nwere ụka bụ ebere ka eji aga ụka ebere ka chukwu chukwula chukwu nke ụka na-eme ebere

na izu hmm. bụ ebe nsogbu dị and ezie mmanya ụkwụ n'ihu ala ị zọsị ụkwụ ihu ala ahụ hmm, ụfọdụ azọsịa ya apụta atụpụta onye ọbụla so ihe anyị mere bụ ka ihe meele ere masị ka echigara lala mbụ mmadụ ahịa afọ Mm, ok daalụ ịgbalịala nnọọ ee gwatụ anyị just briefly ee ihe ihe needịrị iji wee chie ọzọ na nke be anyị ka anyị were ya wee Ka ọzọ gosi be ndị na- anyị. ndị na-awatch ọzọ be anyị mkpu ọbụla nwere usoro ihe ha ji eshi before ile ekwute ya na-eshi ọzọ Hmm, ha pịa maka anwụ before ile ekwute ị na-echi ọzọ Hmm. ị ga-eje be onye isi ọzọ Hmm. ị ga-eji mmanya na ose na ọjị wee jee bịa na ị ga-echi ọzọ Mhm. ọ ga-asị okay ọ ga-agbazi oge ka ị ga-eje erere gị ọzọ Mhm. ihe ga-ere gị ọzọ ị ga- ị ga-eji otu ọkụkọ Hmm. na otu bottle hot Hmm. wee jee Okay. O ruka mbọsị ahụ ọ sị anyị bute akwụkwọ ebute akwụkwọ anyị wee nọ be onye isi ọzọ wee rere gị ọzọ ihe dị la ọzọ ji Mm. ogbe ji ogbe ji ya dị Mm. 58 Eight. ọjị na ose mm. ọjị etu ahụ mkpụrụ ose etu ahụ mm. otu ewu dị ya mm. ya bụ nke ime ụlọ ọkụkọ naabọ dị ya mmanya nkwụ elu na ngwọ na mmanya biya dị ya nke bụzi nke asị gị na ịla eme ihe dị ụmara asọdụ ya ya bụ imechazi wee meta iwepụta obodo akụ Mm. obodo akụ anyị n'ebe ya onye na-eso onye isi ọzọ nwere otu ọkụkọ Mm. onye isi ọzọ nwere ọkụkọ naabọ otu- otu otu oke la otu nnekwu Mm. ị gaghị emechara ya ụmụ ndị ahụ ndị obodo a na-akụ ụmụ ahụ asụ na-ewe ezo ụmụ asụ na-ezukọ rie ihe- kesịrị ihe ọzọ ha Mm. a ga-ekpube gị okpu ị ga-ekpu okpu Mm. erekwuzie ehi ịla ịla echizi dị mee n'ọzọ ịla akpụzi ụmụ azụ Mm, sịrị m, mmemme gịnị? ndị mmadụ asụ ya kpụzie gị ọkwa bere ka ha na-eme ele ele echi ọzọ be mmadụ Mm. erejezie fụzie kpọpụziere kpụjezie gị onye isi ọzọ Mm. zuzugbe Mm. ereziere gị ọzọ ezego kweta akụ dịlị ya Mm. ere gị mmanya dịlị ya Mm. ego dịlị ya Mm. ka bụzi ka ụmụ azụ niile jeneral Mm. ya iji ego egosi na-adị ọ bụ obodo akụ nnukwu ego ebe a ka nnukwu ego dị Mhm, nke ụmụ maazị ka nke ego dịla ego ole ka ọ ego dịlị ya odu- ego dịlị ya ụmụ ndị anyị mere ebere Mm. ụmụba anyị mere ebere ahọ naabọ gara aga Mm. oge ha kwụ ụtụ

otu rice gị esokwala ego Mm, a na-erikwa rice, a na-eri rice. Eh, isi rice ndị isiri bụ ndị eziri oku Ndị mba. rice pụtara ihu nga ahụ Mm. eleme ihe ọzọ ga-ala ifu Oge ka efu oge. ụtara ji, ụtara ji gị azụ ụtara ji. Okay. ihe nke ya esiri mgbazi Si ofe dị iche iche. isi ofe dị iche iche mgbe emegide ihe ya emeruola mgbede Mm. kpọsa gaa azụ ụlọ

omego ọ bụ ọdụ ala amazi ọdụ ọdụ ala amaziri gị ọdụ ala amaziri gị ọdụ ndị nze niile ayala amara gị ọdụ were apụta iro Mm. apụtazi iro edupu gị obodo ife ala apụta gị obodo gị Mm. agba ha egbe ndị nze niile Mm. ala ala igbe ha gbara egbe onwe onye eze echi gị azụ Mm. amifala agba egbe onye ọbụla erujisi richala nri ṅụchaa mmanya rụchaa afọ kwe akpị ya enụghị egbe si ebe a nlaba
daalụ daalụ daalụ nna anyị okwu daalụ daalụ ọhamadike lekwana ya afọ ya ọzọ chizuru echizu ọhamadike uli kpefuru ka o si wee kọwa ya wute ezigbo experience nke abụghị ọnwa ọzọ nke ọzọ nke a na-akpa aka nke a bụ ọzọ chizuru echizu ma ife a na-arụ ọma omenala ofuma ofuma